uh, Tinubu na-achị ọ na-adisturb a a na-ebubakwa n'ịsụwa ka ka Nigerian country si wee dị ụmụaka kịta nwezo ike dị ịkọ ike adịghị anyị nọ n'ọdụ ahịa ugbu a ka anyị mata ka ọnọdụ akụnụba si emetụta ndị na-azụ ahịa ya bụ ndị na-ere ahịa anyị ma na ọ bụ sọsọ ndị ogbenye na-eti ka ọ bụkwazi mmadụ niile nọ n'obodo na-etikwazi mkpu ngwa sonye anyị ka anyị mata ka ndị mmadụ ga-esi wee kwupụta ebumnuche ha banyere ọnọdụ akụnụba Naijiria Nne, ndewo. Biko, a- ka a na-erekwa anyị na-azụkwa ekele dịrị Chukwu kee ka ọnọdụ akụnụba si emetụta gị ọ nke naijiria Ee. nwanne m ọ na-emetụtakwa m o. ihe dị ngala ọnụ ihe dị ngala ọnụ eziokwu ihe niile ọ bụla i tinyere aka onweghị onweghị na-ekwe ngote n'afịa ihe niile ngala ọnụ eziokwu everyday ka ihe ji etinye ego na so nsị gị kịta na gị dashi ama akpa crayfish anụwa ọsọ ọ mma ka egbe ka ị ga-eji wee chụpụ ọnụ ọkwa egbe ka a ga-eji wee chụpụ ọkwa egbe maka na eh, ihe chi dị kịta na Naịjirịa agbakwobere ya afọ onye a kọrọ ihe a ga-eme ka e wee kwalite ọnọdụ akụnụba naijiria ihe a ga-eme ka e kwalite akụnụba naijiria ọ ka e wee budata n'ọnụ ihe budata ọnụ ihe ihe adị mma obodo anyị adị mma ndị ogbenye a na-eriju nwa afọ agụrụ dị agụụ dị ihe dị ngala ọnụ kịta n'obodo anyị anụwa agụụ na-enye ndị mmadụ nsogbu e budata ihe ọnụ ahịa ihe adị mma onye ọbụla eriju nwa afọ daalụ o daalụ ego ne metre nwa n'ebe ahụ ọ gaghị ndewo Ehe. ka ka afịa si aga nna afịa na-aga ọfụma o but ị ma na naijiria kịta ahụ otu naijiria dị so afịa na-aga but everything dịcha ọ dịcha ọ dịcha high so ị pụta ị na-agwa customers customer na-asị that na ọ anyị nwa na-add ego ị ghọta but ahịa na-aga ọfụma achọrọ m ịma ka ọnọdụ akụnụba naijiria si emetụta unu ndị a na-ebu ihe na n'ebe ọ dị ukwu ọ na-emetụta anyị ọfụma because of anyị nwa now ị ma before anyị na-ede list aga ahịa but now anyị adịghị edezi list aga ahịa na ọ bụzi ego ego ọbụla anyị ji aga ahịa nke ọbụla o rutere anyị egolupụtawa anyị amazi n'ochi but ị ma na naijiria kịta na chenjiri chenji ebe o chenji skeni na-agazikwa o chenji because uh, Tinubu na-achị ọ na-adisturb anyị maka everything dịzi higher nee na akpa rice na akpa rice a before bụ 60,000 kịta bụ 105,000 ehe ị fụgo na local rice before 6,000 naira bụ kịta bụ 25,000 so everything na-echenji kee ihe ọ dị gị ka a ga-eme ka ihe ndị a niile ebelata ihe ga-eme ka o bee

before but kịta wụọ ha na 5000 so ọ bụ ọ because of uh, change of uh, position ịghọta incoming president dị nọ into it O daalụ, Ehe. Afịa ọma. Well, thank you Kee ka afịa si emetụta unu? Afịa si emetụta anyị na kịta nụwa bụ ihe gbasara udu mmiri a nọ. Udu mmiri a na-eme ka anaghị eme ego otu o kwesịrị. a na-anọdụ asụ mgbe ihe gbasara ihe ngara ọnụ nụwa nọ n'obodo anyị a na-adọ also edisturb ndị mmadụ ya bụ na oge ọkọchị pụta kịta afịa ga na-aga ọfụma Ee, ihe dị iche ga-adịtụ then ị kwukwarazị okwu maka ihe ngala ọnụ kee ka ihe ngala ọnụ si a- nke akụda ihe unu? ngara ọnụ si edisturb ndị mmadụ kịta anọ gba ihe gbasara fuel a nọ maka e jechaa ebe dị iche iche butecha ngwa ahịa ha na-etinye ego ha gbapụcha na moto ego fuel anụ anọ ha na-eti ya na ngwa ahịa so e wetuta ọnụ ahịa fuel kịta things ga-adị normal o daalụ o afịa ọma mọmi ndewo o nwanne m nwaanyị nnọọ o ehihie ọma ezigbo nwa nnọọ a na-azụkwa chineke na-eme ike ya na anyị na-azụ nwanne ya bụ na akpa gị ejugo ntata Ah, Jizọs a na-ebuba a na-ebubakwa na ị fụwa ka ka Nigerian country si wee dị amagodi na mọmi a ga-egodi like 1 million iya oke mgbarakwe akwa ị gaghị akwụ mgbe ọ ga-akpa ya m 1 million ahụ o nwere ike ọ bụ 2 million ka ọ ga-akpa ya mụ iwe nyezie m nwanyị ọ jidezie nwanyị mọmi kee ka ọnọdụ akụ na ụba si emetụta unu bụ ndị na-azụ ahịa nwanne m nwaanyị hmm. ihe anyị nọ kịta ike gwụkwara ịfụgonu ya isi ugu anyị na-ego 700 ya na-egozi ya 1,5 2,000 eo anyị amaghịzi ihe anyị ga-eme ọ ya kpatara mgbe ụfọdụ kịta ada ekwezi nye m ugu 200 ma ọ nye m ugu ihe a na-ere Anyị isi ugu nke a ka a na-ere ihe a nke a na-eke ya ebe ndị nke a 500 kekwana ihe ọ ga-abụ e mee kịta ndị mmadụ na-eme ọnọdụ um, ọnụ ahịa ihe ndị a na-ere a na-agbadata Ha, nwanne m ike gwụkwa maka na ihe dị na ihe kịta bụ ị fụgo taa nụwa m golu ugu a ngala ọnụ m ga-abịakwazi chọọ ka Irepụta nleta- ego. irepụta ego m so ihe ahụ wee mee ọ bụrụ ya bụ na amala ọ- ọ bụrụ na m gotere ya ọfụma ire ọfụma nnọọ ọfụma mana ebe ihe nọzi na ngala ọnụ ị ga-achọrọ ka iwepụta ego ọ bụ chineke ka anyị ga-ewere ihe na-enweta n'aka maka na welọ o nwere ihe ọzọ ma a ga-eme gaa na ndị ndị gọọmenti gọọmenti e- e- e- ọ dị- e- e- ego dị na naijiria karịziri ihe a na-eri ihe a na-ego so ọkụ ya nwanne m nwaanyị mana a sị mmadụ niile banye n'ọrụ ugbo ọ dị gị ka ihe ọnụ ahịa anụ a ga-agbadata ọ ga-enwekwa ike ịgbadata mana anyị ncha banye n'ọrụ ugbo keekwanụ i- i- i- ndị akwa anyị ga-eyikwa anyị rụtazie n'ọrụ ikiri ya ewere ya gote akwa ọ ya nwere mana ndị akwa sonyere anyị bazia nọ n'olu ugbo maka ọkụ isi maka ọ bụrụ na anyị ncha baa n'olu ugbo itige oke tii ọ- tii a na-aṅụ aṅụ ma ọ mmiri a na-aṅụ anyị ncha bakwa n'olu ugbo ọ n- site n'ihe akụkọ e wepụtara na na nke bụ koko ka e si emenụ tin Ehe, na ọ bụ na Amerịka a sị anyị ncha baa n'olu ugbo ị mara enwezi ndị ka na anyị na-eyi slippers mana a bagodi n'ọrụ ugbo ihe gbasara ihe oriri agbadata o daalụ o mummy nwanne m unu jisi ike ee kedu ọ dị mma afịa na-azụkwa Nkengo. ka ihu gị ịda aja achị ọchị ọzi ka ihe ụwa si wee dị Ọ gwara- chiti biko ọ gwara esi bịa kịta o achọrọ m ịjụtụ gị ka ọnọdụ akụnụba si emetụta unu bụ ndị na-ere ihe ọnọdụ akụnụba ee eh, that's the economy kee ka o si affect unu ọ na-emekwa anyị affect too much because na e nwezi high high prices like compared to ihe anyị na-egobu before so the prices just

ọ sị na ndị ike dị kọwa ọrụ ugbo daalụ nne nne kedu adịkwa m mma a na-erekwa thank God biko achọchọrọ m ịjụ gị obere ajụjụ kee ka akụnụ ọnọdụ akụnụba naijiria ya nigerian economy si emetụta unu n'afịa ọ na-emetụtakwa rinne afịa gara ọnụ ọ na-eme mmadụ chọrọ igo nnukwu ihe o nee anya na ihe galara ọnụ o wetuo aka o mezie afịa ada aga ka o kwesịrị na o nwere ihe i nwere ike ikwu gbasara ọnọdụ akụnụba Naịjirịa ee ihe m nwere ike ikwu bụ otu e si banye ọrụ ugbo ihe na-amịpụta ọfụma ọ ga-enyekwazi aka em, price of goods to ịgbadatakwa agụwa ihe ngili igbo daalụ nne welcome welcome